zimene mmachita nawo SONA munali ndi nthawi yochita verify my facts kuonesesa kuti zimene mtsogoleri wa dziko akuyankhula ndi zolondola kapena ayi ndiye ananena kuti iyayi munditumizire inuyo ngati mwazipeza munditumizire koma ndi zinthu zochepa mawu amenewo kuti zochepawo ndi amene ineyo ndi amene nd- pamene ndimagona anandipweteka because even president atana- atakhala kuti wapanga repres- present chinthu chimodzi mudziwe zonena kuti ma ramifications a integrity kapena kuti perception mmene anthu angamuonere kuti ngwabodza its not something you can afford as a country its not even mcp we're talking about as a country uyu ndi mtsogoleri wa dziko chimene akuyankhula chimayenera kukhala chinthu chachilungamo choyende- choyenera komanso chimayenera kukhala chinthu choti is verified can be verified on the ground so kuti ena azinena kuti iyayi ndi zinthu zochepa Inu are you sure mungamawuze ana anu kunena kuti ndinanama koma bodzalo ndi limodzi lokha zina zonse zolondola? Bodza ndi bodza, kunama ndi kunama. So for me I thought kunena kuti anthu amunamiza chifukwa I don't think kuti a Chakwera would go ku Phalombe, would go mmadera onsewo ndikumakafukula on the ground kuti izi nzoona. Alipo anthu amene adalembedwa ntchito kuti azimuthandiza mtsogoleri kuti zimene akulemba, zimene akuwerenga, zimene akuuza Amalawi zizikhala zoyenera. So, for me, I feel anthu amuthandiza president kuti ayankhule zinthu zimene zili zonama, zili zosalondola and because of that anthu akunyoza dzina la a Chakwera. Anyamata enawo, atsikana enawo athawa, sakuonekeranso. Zinthu zochititsa manyazi, zomvetsa chisoni. komanso zokhuza kwa mtundu wonse wa Malawi despite kuti kaya ndi wa Malawi Congress kaya ndi wa dpp kaya ndi wa utm tiyenera kumamva chisoni pamene dziko lino tikunamizidwa kapena kumauzidwa zinthu zimene on the ground palibe olo chitakhala chimodzi Jona ayamba choncho a Maphang'ombe kuti akhuzika ndi mmene zidakhalira zinthu Nde funso nlokuti kodi mu SONA muja zabodza zokhazokha kapena muliso zoona komaso mwina zina anthu amaopa kutchula word- word lokuti bodza that's why akumanena kuti ena anangolakwitsa kuti kapena sizoona Iya. Akuti ana- Bo- bo- bodza ati wina anangolakwitsa Uyi- uyi- uyilandira bwanji iweyo kuchokera pamene asiyira a Maphang'ombe
ngati ah, ukusakhala ngati timaonera limodzi friday yes. kuseriko yes. umatha kudzaona a Chakwera akatchaya pena ndi kumakhala nthungululu ndi malikhweru kumbali ya boma mparliament muja pagulu limene lija alipo ena amene amana amauza a- a- a- a president zabodza polemba Am- am- am- am- am- kuli mambo amachalicha kumbali ya boma kuja ministers some of them ma advisors some of them very close people kandi wathandizira Anyam- anyamata a ku state State house House. pamene a Chakwera paja amanena kuti ku Phalombe tamanga nyumba 29 za polisi amene amanamawo anali nkuomba m'manja lija kuombera zabodza amadziwa zoti a president apopo akunena zabodza ati adanangolakwitsa chimene chachitika ndi chokuti adagwirizana kuti nyumbazo ziyambe kumangidwa so munthu wolembayo m'malo moti anene kuti tifuna timange nyumba 29 amati tamanga nyumba Ndezi 29. nakhano zoona atawedza.
Ah, ndi- ndikukuuzani kuti Ndezi explanation. ndezi bodzabe kunali ndi Ama- bodza. amalemba zoganiza Ndezi ndifuna ndinene choncho kunena kuti. Last week Friday mutatifunsa expectation yathu ya SONA. Ndidanena kuti iyi it's a break or make for a Chakwera ndi boma lawo. 6 months to election aMalawi ali ndi chiyembekezero kuti kodi kubwera zamtundu wanji nde nkukabwerano wina i- inetu ine imene ndakulira kumudzi kwambiri ine abwana I'm not a fan of surprises uyakaza kafuna ndile hapa si ndi surprise ine eyes means Azikuzani. yeah but this is my district ndi- apafuna these guys want to be stylish kuti tione kuti ife ndiopanga zosiyana kupanga zosiyanako nkukanyulako ife zimene akunena wayana Mkonze mkonze. eyetu Adatchula maliza. zimene akunena wayana zakuti state of the national address imene amawerengera muti imayenera kuti inene chonchi che tikuchokera kuti tili pati mavuto athu ndi ati tapanga chivi chani tikupita kuti tikupita kuti

adzanena zokhudzana ndi the G2G fuel deals. So zimene zijazi chiyembekezero chathu chinali chimene chija. Ndinene ndi ndu- ndikupuma kaye kunena kuti zimene zachitika apapazi ndi zimene hot current yakhala ikunena mbuyomu. Ndilankhule kunena kuti hot current yakhala kunena kuti abwana a kuphiriko. Muli ndi anyamata ena ake achipongwe, muli ndi anyamata ena ake amatukutuku odzimva muli ndi anyamata ena ake amaona ngati kuti simungakhalepo i- because i- if it's not for them ndi anyamata amene ife pano ndi aMalawi ambiri ndiye tikuyang'ana ndi kuti oho zachitika
tione tione chani Mwalipa? tione chani tionetu tione chani look at this you have got the whole president

Now, I've Now- seen, Imakaya Musa- Musa- Musa Okay. Nduli, I have seen some cabinet ministers kupeputsa kuti ah, tapanga zitukuko za- zochuluka chonchi ife silu- ife sikunena kuti zo- zabwinozo sizachitika aa Tifere kuti taona zina simazidziwa zomwe munkanena inu kuti kuchitika zimenezo mmabu- mabomamu quite commendable and tinenapo pena pali pali ma institutions ena kuti they have done very well or the- their their reports have not been discredited tinena pano koma tikunena kuti Uh, the fact kuti kwachitika chitukuko chambiri chimene ife tikuwombera nacho mmanja pano it does not stop us to s- ask kunena kuti Anawanamiza a president ndani? Statement yonena kuti ku Machinga kuli ma mega farms analemba ndani zinachokera kuti? Because in this program we challenge them. Kuti who- as in, ku mega farms yoti palibepo. Who who would do that?
Wonder maybe just to add yes uh, chimene akuyankhula uh, a Mpankulu ndi chinthu chimene takhalanso tikuchilira kwambiri pa programu ino ndipo tichenjeza malawi kuti china chilichonse timangochiona m'maso andale ndi achipani ndi chifake dziko la- dziko lino la malawi lidzakhala losauka kwa nthawi yayitali kumbuyo Tinamvapo ena akutinamiza ndikumanena kuti msewu wa Chitipa ndi Karonga umenewutu a bwanatu umenewu tachita nawo, msewu kulibe. Zaka, zaka, budget after budget, Chitipa-Karonga road, anthu amanamizidwa. Tinakhala tikumva kumbuyoku. kuti ayi kwamangidwa tu university ku Mombera, university Mombera, eh Mombera. mombera university Eh, eh inasintha dzina mpaka na mabajeti ndalama kumalowa ndalama kumadyedwa kumeneko tinakhala tikuuzidwa zonena kuti kwamangidwa nyumba za apolisi 15000 masona Eh? ambuyo masona ambuyo M- masona ambuyo so what i'm saying is kunama sitinayambe pano sitinayambe pano ngati dziko so for me ask me kuti kodi mbuyo Adalowapo mmavuto ndani? Chifukwa chakuti tinanamizidwa za mseu wa Chitipa Karonga, chifukwa tinanamizidwa za Mombera University, chifukwa tinanamizidwa za nyumba za apolisi 15,000, you find nobody. What, what are you saying? What I'm saying is ngati dziko ndife anthu omvetsa chisoni, ndifeyo Amalawife Ndife opepera.
tiyeni tisamalole anthu awa otchedwa andale azipani kumatigwirisa ntchito Zinthu zolakwika ndi zolakwika iweyo utakhala wa Malawi Congress Party koma zimene zachitikazi you must be bold if you love this country kumanena kuti makosana izi nzolakwika ndipo si Tapanga zopepera. ndipo sizololezedwa Tapanga tizichita zopepera. a dpp you should be able to look at your at the eyes of your leaders and say kunena kuti ifenso apa tinanama ndipo sitinachite bwino kaya nkumbuyoku zipani zinazo nkumatha

Sitinganene kuti ah koma tanamiza 2.001 percent kwinako 99 percent tamuuza zoona. Yeah. Amene anayika zolakwikayo Yeah. cholinga chake chinali chani? Now pamene anthu akufunano kuti amvesese ndi pamene baba achakwera apart from being the president wa dziko lino ndi mbusa Yeah. anthu ambiri akhulupirira kuti sangabwere atauzidwa kuti abwana ili ndi boza iwo ndikunyamula boza nkulowa kuwauza anthu ngati samaziwa kuti anthu ena alembamo zinthu zoti sizoona because anthu akuthawa le- liwu lokuti boza so Yeah. don't worry let's Yeah. give them what they want ngati anthu analakwitsa komano kulakwisa mwa dala chifukwa misinformation Yeah. ndi kulakwisa chifukwa choti sukudziwa Yeah. disinformation Yeah. ndi kuchita dala kuziwa chilungamo ndichi nkutwista dala kuti uname- unene zaboza Yeah. ngati a president panopa adziwa Yeah. kuti zina zimene anthu mwandiuza kuti ndauza amalawi Yeah. sizoona chifukwa cha feedback imene amalawi ochuluka Yeah. apereka kuphatikizapo atolankhani true. tikuyembekezera kuti kukhale zotani ochuluka yeah. so
achakwera anafotokoza kuti anali mbusa ni mbusa ndipo anatumikira nthawi yayitali kwa assemblies of god ngati ndithu wamkulu wa mpingo mdziko muno Angakhale ndale zitavuta motani anthu azawatchulabe kuti ndi abusabe. Yes. Actually, ubusa Now, suma- sumatha. sumautaya, yes. Now, akamaliza zaka zawo kaya chaka chino chikhala ch- chomaliza kaya apambananso whichever happens koma siku lina sazakhala president wa dziko lino Adzakhala former. azakhala former president now ngati former president Chinthu chimodzi chimene at least atha kuzafuna kuti azayankhule nchonena kuti ndinali ndi mwina ndi mavuto osiyanasiyana azachuma ndi zina zoterozo koma I remained as a man of integrity. Zimene zachitikazi is a direct attack on the very integrity of the president of the person of the president. Zimene zachitikazi ndi zoyika chiopsezo pa mbiri komanso kunena kuti integrity tinganene kuti kukhulupirika kwa ungwiro wawo ngati munthu ngati abusa ndi chifukwa tunena kuti nawonso ali ndi udindo woziteteza kuteteza ungwiro wawo nkunena kuti Amalawi ineyo ndimapasidwa zinthu zosiyana malipoti osiyanasiyana ndipo ndinapereka malipoti amene ndinapasidwa ndi anthu amene analembedwa ntchito nkumalipidwa misonkho yanu kuti andipase malipoti amenewo so ndaona kuti anthu mwalandi- mwapereka malipoti osiyanasiyana zimene zikususana ndi zimene ndinayankhula pamenepopo i believe ngati a president should come out and say kunena kuti no pali ma corrections awa kapena apa tipepese chifukwa kupepesako sikupusa but Ignoring it, kungozisiya moteromo, ikhala ngati kuti admission kuti mukuvomereza kunena kuti zimene munayankhulazo, zimene zili zosaonazo ndi it's okay, you don't care kuti anthu asauzidwe zolondola, ndiye zimene zikhala ndi vuto. Number two, ikhala ngati kuti mukunena kuti iwo amene amandinamiza, I don't have a problem with that, it's okay. They can.
Anthu akundinamiza is part of the game is politics. Nde anthu anena kuti oho nde kuti nthawi yonseyi anthu amanena kuti akuanamiza za mafuta nzoona. Anthu amaanamiza. So for us what we are expecting is government you are going to come out musabwere ngati chipani mukubwera ngati mtsogoleri wa dziko mukubwera ngati anthu amene mukuyimirira dziko lino kunena kuti disinformation will not be accepted in this government. anthu ena mufuna muyankhula pagulu Yes. akuchipaniko akuiona nyengo ino ngati nyengo ya nkhondo ku mbali ya ndale kuti akumenya nkhondo makamaka mcp ndi a dpp mokuti akuyerekezera ngati ndi nthawi imene kukuyaka moto nde akuti pothimitsa moto sumasankha madzi iwo chimene akupanga in their thinking whether it's right thinking or whatever or lack of it akuti akuthimisa moto nde akuthimisa moto ma facts alibe ntchito ndi madzi aliwonse who cares who cares palibeko kuti kaya ncholondola kaya ncholakwika pang'ono koma chithusithusi cha anthu chikhale chokuti tapanga bwino Wonder.
kulankhula choncho ndikulankhula kwawatenga amalawi kuti kupepera kulankhula kupepera just simply put it kulankhula kupepera nene chonchi wanda mutandipatsa lero kuti jona takhalani a chakwera for now and what will you do Mu- munyengo ngati iyi imene it's- Munyengo ya sona. it's, it's, it's now evident kunena kuti anthu ena anandinamiza this is what i would quickly do state house tabwerani nduna zina zimene directly involved in mwichi tabwerani
advisors maadvisors

chabwino akuti anapereka zolondola ngati tupanga makani atha kutitumizira tione akuti amapanga indicate bwinobwino kunena kuti construction iyi iyi idakali pa foundation stage amalemba iyi ah, Ili pa window level. window level iyi atha anthu akugwiritsa ntchito ena kuntundako ndi nzeru zawo

if abwana nkutheka kuti mbuyomu zina tinkakamba pano kuti awa taunikani awa taunikani mwina mmamva chisoni but this scandal can cost you it can cost you administration because panopa si nthawi yomapanga izi the the admission that is coming in kukhala ngati kuti kuti

ya Yes, yes. ali ndi opportunity yonena kuti no uh, speech iyi tikuipanga strike Strike out out, kuti tikonze zinthu zimene zinali zo- eh, zinali zabodza yeah, and kuzapanga readminister kuno bwino zoti because as i always say musamangoganiza za lero 50 years from now ana azaphunzira masona akumbuyoku nkuzanena kuti ngati panali sona imodzi imene inali ndi it was i- i- i- inali ndi misinformation kapena kuti inali ndi zinthu zolakwika zambiri inali iyi i don't think you want to go down that road mr president koma anyway directly to answer your question ifeyo ngati dziko tithokhala anthu osauka ngati dziko tithokhala dziko laling'ono landlocked mavuto ochuluka koma chonde chonde umunthu wathu ngati Amalawi tisautaye. Tisautaye chifukwa cha ndale, tisautaye chifukwa cha mavoti, tisautaye chifukwa chonena kuti wina amene akuzaona kuti ali ndi mphamvu ku boma afuna atipangise ife kukhala anthu ovomereza chimene chili chis kusowa kwa chilungamo kuti should be normalised. We should not accept that. That part we are asking the office of the president to do with it because at end of the day

tapanga kale achieve zambiri zimene ndi apresident anazidela zimene kuti I said ngati wapanga achieve zinthu pa 10 wapanga achieve zinthu 6 or 7 you should be satisfied yes eh, why why would you be planning to lie again kuonjezera china chabodza kuti mufuna mukhale 100% co- co- correct it can't happen ndimafuna ndinene kuti pa 28 november 2022 munachitika chachikulu muno mdziko muno chochititsa maso manyazi pa 28 november 2022 ajawa azibambo aujena aja bridging foundation inde imene za amene aja ansapato zawo ankati atipasa to mabiliyoni imagine angati to dollars. imagine kuti kunali anthu ena ndikungokamba kuti mauza president kuti this one cannot be let go without action yet tikamanena pa nthawi alibe zimene zija anabweresa a president pa makamera a president mauza anthu kuti christmas has come early

zimene zija zidachitika anthu amene anali behind zimene zijazi chidawachitikira nchani as far as i know nothing happened as far as i know now we have this issue now you know why ubwerabe jonas Yes. anazabweresa an interesting issue here kodi ife ngati dziko ndife anthu abodza because tukamba masona ena timakamba za nyumba 15000 brian adakukanakukana Na Dausi, na Dausi, dausi yes.
kufunsa nyumba zimene zidatchulidwa Ah, musona kuti kodi nyumba 15000 zimene zili Yes, kutiko ndikumbukira. ati tikumanga ingondiuzani nzingati Yes, zimene mwamanga yes. we couldn't mention a figure Yes, yes. here we are People are saying kuti ah kodi inu anena za za zoona 99 mukulimbana Ndiye ndi mwalimbana ndi mungolimba chimodzi. chimodzi inu anthu osusa inu o, a- a- a- a bwana athu apanga kuposa mabwana onse ambuyo mu what, what are we saying what, what are we as a country are we saying kuti when we realize if titadziwa kuti anthu ena ake amapinda pensulo anthu ena ake ndithu amakonza bodza amanama they can get away with it I wonder uh, apa apa apa i know kuti a- and if you check properly amene ali amene who- a- amene i suspect they could be part of popinda ma figures apa ndi information iyo uwaone malilime awo mmene akuthwera kunjako eh yayi eh koma ndikunena kuti a president izizi musazitengere wina aliyense amene anali involved mu chi production cha chisona ichichi bring them here akuluakulu you can't fool me like that in parliament kukhala ngati kuti ineyo sindimaganiza kukhala ngati kuti ineyo ubusa uja notaya ndikufuna ndizinama anapanga izi ndani ok tukamba za ku Rumphi akuti kuli chi- chi- chipatala health center chakechake kuja imene mp wa mcp uh, amene so he is getting threats kuti anabwera poyera kunena kuti sizoona eh? kodi dc wa kumeneko abwana afunse iwe tatipatsa zimene udawapatsa anthu ku- ku- ku- ku capital hill kuno udapereka ziti Tipatse raw material. Ayaluka nawo anthu kumene kuja. Forward your email tione. Forward your email imene udapereka. Ifeyo we know kunena kuti a uko anapereka zabwinobwino uku ajudula. A Chunga, Yes. pali nkhani inanso imene anthu akukambirana ndi udindo wa nzika za dziko pamene zikutsatira zinthu zochitika mdziko mwawo kuphatikizapo ndale. Anthu atamva zinthu zimene zimalankhulidwa Anthu ena anayamba kumadabwa, aa, Mwatsatira. zimene zikunenedwazo ndipo taona anthu osiyanasiyana amene mwaneneramu. Anthu ena akumapita pamalo pamene pakuti Yes. pali zinthuzo nkujambula zithunzi, ena akujambula mavidiyo, ena akutumiza mauthenga osiyana nkuti ena akumatichalenja ifeyo kuti atolankhani kuti ndikulipirira Tiye, tiye, ndatu. ndikulipirirani Tiye, nemu tiye. muzaone zimene Tiye, zili ndatu. kunoko ndi zimene zikupanga Yes. kuganiza ukuku kodi sikuwapatsa mwayi a opposition kuti a opposition atangotenga sona Basi, ija adzingoyenda. kufika nayo ku Chitipa kunena kuti sona iyi ikuti ku Chitipa kwachitika zakuti zakuti chakuti kuno kodi ichi chilipo Ayi. komanso wa- role ya a nzika za dziko to to um, timati chani checks and balances yes, yes, yes. to hold atsogoleri Account- accountable Accountable. mwayiona bwanji pa nkhani imeneyi komanso amene amaganiza kuti akakonza strategy waziombera phazi ndi- ndi- ndiyambe ndi uh, msonkhano umene a dpp anali nawo masana ano ku Dedza agangata agangata kumene kunali a ben phiri kunali amayi a Chavi- navicha kunali a- anthu ambirimbiri atsogoleri a, a, a dpp ndinayesesa to follow Msonkhano wa dpp uku ndikuchitanso follow msonkhano wa wa mcp komanso kunali ku Salima mainso joyce banda nso ndimayesa kupanga follow koma nkhani imene inapanga dominate inali yake yomwe nkumaona kuti apapa nde a opposition ayi they have a field day apa nde atokota nayo now kuyankha funso lanu munanena kuti udindo wa nzika tiyamikire amalawi for a long time takhala tikumanenana kunena kuti tiyeni tizikhala ndi chidwi pa zinthu zochitika mdziko muno dzikoli ndi lathu we don't have any other country kukhala ndi chidwi chofuna kupita kukapanga verify project ndikujambula chithunzi ndikutiimbira foni ife a media kapena kuti chimenecho its very recommendable tikuyamikira chachiwiri Tipempheso in the same vein kunena kuti tikamapanga zimenezo mwina tizikhala kuti tikuika dzikolo patsogolo zachipanizo pambuyo chifukwaso enawa atha kukhala kunena kuti angokhala ngati kuti ndi ma citizen reporters koma ndi oti mwina apasidwa ndalama ndi anthu andale nkumachita serve a political agenda ifetu zimene tikuchita apa tikupanga because pure interest for this country osavalanso makaka a chipani china chilichonse ndikunena kuti ngati dziko as a citizen zizikukhuzani kuti apapa ichichi ichi chipatala palibe you can take that and send it and share and i think that is very recommendable andale muyambenso kuopa kuti a Malawi tsopano sikuti mungawanamize moteromo ayi, anachangamuka komanso they are very involved komanso mmene technology yapita patsogolo anthu ali ndi ma phone amatha kujambula ndikutumiza the evidence is everywhere you need to make sure kuti zimene mukupanga zizikhala factual, zizikhala zinthu zoti mutha kupanga verify. Pomaliza. ndimafuna ndinene kuti iwo amene amaona kuti iyi ndi strategy, for me in terms of strategy ndikuona ngati kuti kuganizako kwa strategy as a strategy for me I think it was a good one ndikuuzani chifukwa. Amafuna aonese kuti a Chakwera ndi boma la Malawi Congress sanasankhepo boma, district imene aisa, aisala pambali afuna aonese kuti kuyamba ku Chitipa mpakana ku Nsanje uku ku mchinji kaya mpaka ku nkhotakota konseko afikako that one i think was a plus number two i think amafuna kuonesa kuti iwowo si munthu wa sankho mwina ena amene akhala kupangira kumbuyo kuti mwina chigawo chakuti cha- that one i thought was a plus number three Nthawi zina pali atsogoleri amene amatha kuthamangira nkumangokamba zinthu zina koma they don't detail, saauza amalawi bwino bwino za chitukuko kapena ntchito imene boma lachita. So as a strategy in terms of communication, inali strategy yabwino yofuna kufotokozera amalawi zimene achita komanso finally, Pali nkhani ya NEEF, for example, ndo, ngo, ngongole zimene ap, ap, apereka kwa anthu ena sakuzidziwa, amangoziwa kuti kuli NEEF ikupereka ngongole, sikuti amadziwa kuti ku Rumphi apereka 1.5 billion kuti samazidziwa. So kunali nkhani yabwino ya accountability kuti boma kapena kuti mtsogoleri wa dziko afotokozere mtundu wa Amalawi ndande, so, satanesatane wa mmene ngongole zachitikiramo. However, however Mukamachita zonsezo you can not replace accuracy. Accuracy imayenera kuti ikhalepo ndipo anakakhala kuti zonse zija zimene ananena ziliko on the ground ndikuwatuma a Times kuti apite ndikukapanga verify zonse zija munakakhala kunena kuti inuyo muli ndi mileage yoposa Koma onani, strategy ija yapanga flip chifukwa cha anthu ena amene amafuna kupanga ma shortcut, chifukwa cha anthu ena amene amafuna kunena kuti akhotese information, it has cost the strategy a big time. Ah, tisanapite ku break muyankhulepo Mafuna Ah, akuti ah, akus- akuyamikira Yeah. zambiri zimene zachitika koma anthu amene amafuna kuyika mapeyala Eh, ife panali ena mpaka mapeyala ah, ndi amene aku- aku- akukhala ngati asokoneza mmalo moti angonena zomwe zilipozo ndimafuna ndinene kuti ah, tisanapite ku break mwina nkumadzakambirana kuti kodi pakakhala kuti sipanachitika china chilichonse what are the implications mwina Yes. ndinene kuti anatchula nkhani ya NEEF I, I was so interested in that aspect nda Yes. kuti if you look at zimene anthu akutsutsa zija sindinamve pena pake anthu akunena kuti figure imene atchula ya NEEF-yo kuti ku Karonga si imeneyo aa

Yeah. you ca- if you want to track ngati ufuna za khonsolo kuli nduna ya local government ngati ufuna ka- ku- kuza kuza za ma health post kuli nduna uh, mind and ma- ku ku minister of health kuli Yes. minister of health Yes.
aliyense ndi bwana in a particular department ndiye tikunena kuti aonetseni kudos anthu sadakudandauleni koma mupitilize so sikuti zonse zinali zabodza No. Ayi. Mm. pali zina Zinazo- zoona mmene Ayi. tikunenera ngati Maskimu. ngongole za NEEF Yes. maskimu Ati agawa chimanga. chani, yes, agawa chimanga ndi zoona pamene panativuta ndi pa infrastructure misewu ina imene akuti yamangidwa u- utali akunena anthu ena akuti ya situ- siinatalike choncho Yeah. komanso nyumba makamaka za sec- security houses Ma mega farms. ma mega farms amene amene ama- amakhala kuti i think

access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. takulandiraniso ngati mukutsegula kumene ka ndi ma zanuzo mukuonerayi ndi times television ttv programu imene tikupatsirani padakali pano ndi programu ya hot current imene cholinga chake timabwera pano kuti tiyankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno komanso timapereka feedback kwa anthu amene ali mmipando amene amadya misonkho ya amalawi timakhala tikukuuzani kuti kodi opereka misonkho eni ake amisonkho akuti chani pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno lero tikuyang'ana state of the nation address imene anapereka president lazarus chakwera lachisanu ku nyumba ya malamulo chimene chachitika ndichokuti muli okay muli 0.0000 percent imene anthu aku- according to amene aku- akutiyankhawa akuti 99 percent ndi yabwinobwino koma pena zinali zolakwika ndiye tikukambirana pa zolakwikazo kuti kodi kulakwika kumene koko kunali kwadala kapena wina ndithu adakonza now nkhani imene anthu akufuna kwambiri ndi imene yoyo kuti president ali ndi uh, ma institutions onsewa Kaya tikhoza kunena kuti ali ndi infrastructure yonseyi imene imamuthandizira kuti ali ndi maso kumbuyo. Ali ndi maso uku. What, what it means is pali ma apparatus ambirimbiri Yeah. that must help him kuziwa zoona zenizeni now ngati ma apparatus amene wawa akumulepheresa ndekuti akupangisa kuti asagwire ntchito bwino akuyenera kukhala very concerned kuti the apparatus that we pay them very well

what ever the answer might be what is the way forward ochonga um, tikamakamba za mbiri ya dziko lino kawiri kawiri tikamakamba za mtsogoleri uh, woyamba dr hastings kamuzu banda uh, ambiri mwina amakamba za uh, mwina zoyipa zimene adachita koma pali mbali ina ya zabwino zimene ankachita imene ndimaona ngati kuti atsogoleri ena obwerawa sanatengere

tidaphweketsa u president timakhala ngati kuti mmalawi muno tidaukhwefula timango timangoti basi uyuyu achoke achoke achoke ndi or patakhala kuti pali zina zake zabwino zoti tinakatha kukoperako we we timayiwalako ineyo i can tell you kamuzu with all his weaknesses sanali mtsogoleri onena kuti munakatha kupanga zimene mwapanga achakwera zimene munkapanga a apm zimene munkapanga atsogoleri kumbuyo kumanamiza you could not have done that with kamuzu now what we have done is ndi multiparty democracy tinakhala ngati tazala mbewu tazala mbewu yonena kuti its okay mutha kupanga play around ndi ndale mr president anyamatawo and mapresident iwonso ndikumaona kuti awawa ndi anyamata kuti amadalira kwambiri kuchipaniko zija amanena apa nkuku kuti pali anthu ena amaoneka ngati kuti Kopanda iwowo a Chakwera sakanatenga boma, kopanda iwowo 16 September sangalimyanthe MCP ndiye mumakhala ngati kuti mwawapatsa mphamvu kwambiri zoti atha kugwira mkono wa president uja ndikupanga nawo china chilichonse now for me all I'm saying is we get these things upside down chimene anthu sadziwa nchonena kuti msogoleri ukakhala kunena msogoleri ali ndi mphamvu ngati president ndipo payekha Atha kupanga, atha ku, atha kulemba tsogolo la mmene afuna kuti ndale zake zizichitira. I will tell you for example, pamene a Bingu analowa m'boma, i, kumbukirani, anali atachoka ku udf, analibe chipani. He governed without a political party.

Ndimalize motere, kunena kuti anthu onsewa amene anena kuti ali ndi infrastructure vizungu vabwino ndithu ah, Apparatus. apparatus, Government apparatus. ehe, Yeah. eh, government machinery Yes. vizungu koma visakhale vizungu vonama visakhale vizungu vonamizira amalawi chifukwa at the end of the day amalawi anaseguka amaona pamenepopo Chunga uh, tukamba pa zizungupo chifukwa panali mawu awo amene amagwiritsidwa SONA ija Yes. inali mchingerezi so Yes. tendione mmene mmakambira pamakambidwa mawu ngati awawa Ehe. uh, we are constructing Yes. versus we have constructed and we have completed Yeah. kusiyana kwa kusiyana ayi inu ndipo ine sindimva excuse ina iliyonse kuti semantics inu anthu amene mukuwayankhula tingoyamba ndi ku state house You are talking about a team ya anthu amapanga communication state house kuli anthu ama phd kuli anthu ama masters kuli ama, I, don't, i don't see anyone without a degree ku state house kuti Kani ya communication? akasokoneze kuti under Sindikuonapo. construction ndi constructed ndipo ndi anthu oti ndimadziwa ndi ma professionals anthu odziwa ntchito yawo kulibe munthu wopanda degree and you think atha kulakwisa pakati pa constructed and constructing and completed kulakwitsa kwa dala Ku- kusiya pamenepo Wadala. tipite tipite kwa anthu amene uh, tikuwatchula kunena kuti uh, mwina ma ps ma directors ma technocrats okhaokha ama phd ama masters ama first degree kuchoka kumeneko delivery unit yeah? yaboma yes ya, ma- ya ma projects yes mukundiuza ndipo munanenatu inu tisana mwina zimene sitinauze amalawi kunena kuti pamakhala task force imene anthu amakhala pansi nkumachita work on the sona chifukwa anthu amaona ngati mwina president amakhala pansi ndikuyamba kulemba ayi pamakhala ndithu task force anthu aja amachilemba chinthu chija in stages koma feedback iyo kapena kuti material kaya raw material yokuti ayikemo chani imachokera ku on the ground then zija amanena za makhonsolo ma district amene ati apange feed information iwo aja ndikuitenga information ija ndikuyamba kui- kuitambasula ndikuipanga arrange kenaka ena ai- ai- ai- aiunike pa stage ina choncho mpaka kukafika kwa president proof reading izo imachitika line yonseyi line yonseyi line yonseyi they did not see that we should be worried as a country we should be worried as a country Gatekeeping ya then, then are you surprised Are you surprised kuti nkhani ya mafuta kuti akumamnamiza mtsogoleri? Sakutinena pano. Are we surprised? Mpaka pano. We should not be surprised. Ndi mbewu yokuti tayilola kuti ikule. Jonah, there is is- a question imene anthu akukambirana ndipo sitithawa munomo. Sorry, I'm gonna put you on the spot. Anthu ena akumafunsa and ndinayifunsa nthawi inayi I don't know ngati munandiyankha bwino. Do you think kuti achakwera may have known beforehand kuti anthuwa mwina akunama no i doubt i, I very much doubt uh, i very much doubt kunena kuti atha kudziwa kuti dzisa- Zimene ndikukawerengazi, ndi mabodza.
zabodza. kapena kuti magesi anzanuzuli chief ngini iyi muli mabodza angapo koma tikufuna tingopanga paint picture ndiye kutani tikukhiya sangalole

they could be ministers they could be advisors they could be some presidential aides pali ena ndi atambwali Ah, even ku state house. indetu mmene kuti pali ena ndi atambwali amene mkuona kwawo ndi nani asutsukuletu kamakhale mafuta kuti kuboma kuja alipo anthu ena amene akudziwa kuti achakwera September anything can happen. Atha kuwina kapena sizingaende. Chisankho chimene choncho. Now to them akumaona kuti olo atakhala kuti uh, sadawine tiyambe zathu pano.
zatuluke bwino tiyambe zathu pano munafunsa kuti kodi ndi sabotage alipo anthu ena ndithu they believe kunena kuti akangosuntha mkuluyu apa ndichitenga ndine munimvesesa Oh, so if a- apafuna akukhulupirira mandiyo si kumakampanga ati makandideti atatu wina nduna kuthamanga kwinaku wina nduna kuthamanga kwinaku 2030. wina si- Makati official, ndiyamba kuti- a- a- na ndimafuna ine kuti ndiyauze kuti chipani ngakhale chipani cha anthu chimene mukuyendetsa a- achakwerawo there are political implications Anthu kuchipaniko akudziwa anthu ena amene akuwasokoneza apresident awatchula Yes, yes, yes. kuti komatu anthu awa awa awa abwana these guys are growing too powerful these guys konse kuno tikulira mayo mayo chifukwa chawa so ine ndimanena Kodi kuti- zidzatengera chani kuti anthu amene ada- adayika apresident mbotolo Kaya-

Here another scandal, ma March aja akuyandikira abwera nacho kuno kuno ku September kucha. Chipani cha mcp definitely it's worried kuti nthawi imene timayembekeza kulira kuti no tizizikonza zinthu aja zimene aku- akutikhulupirira eh, zikubweranso izizi. Yeah.
Abwana constitution section 12 imanena kuti amene amapanga govern amapanga govern on trust ndifake pano and that trust has to be sustained ndifake pano nena kuti

panopa yes.
all eyes on achakwera yes.
achakwera mwanena zinthu zina zimene anthu akuti sizoona yes. and anthu akupereka maumboni yes. kodi mutani mm -hmm. what must he do yeah.
for avoidance of doubt bwana yeah. no i think eh, kwa ine ndi mmene tinanenera poyambapo kunena kuti sizovuta kuchita verify kuti izi nzoona kapena ayi simple apita kwa ma source of information ku on the ground Zachokera kuti. ndipo asatengeso anthu awawa amene Atha awazungulira kutitenga So atha- ali- atha kuwanamizaso Atha kuwanama. ndeno akagwira anthu watani nawo Ehe, so akapeza kuti information ija ndiyo siyolondola Yes. for me i think as a head of state ali ndi udindo to put record straight ndikunena kuti pali information ina imene ndinanena imene I've discovered kunena kuti it was not accurate and ine ngati president amene ndimakhulupirira kunena kuti ndi tizinena chilungamo nthawi zonse as a country komanso ineyo ngati mbusa ngati munthu information iyi ndiyolakwika we, we need to strike it out out of my speech tiikonze ndipo ndipepese a- as, as a An leader. apology is necessary Eh?
there. Ala- however he can even emphasize kuti zimene achita ndi zambiri ndi zambiri ndithu and i don't think he should, he should be apologetic Sikuchotsa, sikuchotsa. about kunena zimene and- no no no no, zimene akhonza zimene achita ndi zimenezo Yes. now koma responsible officers anthu amene apezeka kuti ndi amene amachita zimenezi pali njira zambiri ena mmatha kukhala- mmatha kuwapanga suspend Ena atha kuchotsedwa kumene, ena ndithu mutha kungowatchula kuti anthu awawa you know there should be some sort some sort of Naming and a punitive shaming. a punitive measure should be Chabwino taken. nthawi Mwina yathu tingotero. Yeah. yatithera komano chimene tikunena apa ndichokuti bwana anthu adavotera inuyo enawo Yes. samawadziwa Yes. Yeah. amalawi amadziwa zina la lazarus mccarthy chakwera Athamangitse enawo. simungalole inuyo kuti munthu wina akazikuonesani woyipa kwa amalawi 21 miliyoni just because iye ali nzolinga zake Mukamugwira ameneyo bwana thanani nayeni, malamulo amakulorani inuyo kuti muthane naye kuti ena atengerepo phunziro that's why even makhotiwo amanena kuti tikupanga izi for would be offenders chifukwa alipo ena amaona kuti awa kuno anapanga chakuti palibe chinachitika iye nde amaiponyera kwakuya. Mugwireni wina bwana.

ku msonkhano wa dpp nkhani ya, Ya PP. ya sorry ya pp sorry Yeah. yes nkhani ya foundation ya saulos klaus chilima tizaikamba Yes. sabata yamawa tithokoze nonse amene munali pano kuonera program imeneyi yakuti kale tithokoze a jonah pankuku amsuguluzi ndathokoza msuguluzi a maphango mbeva yana chunga thokoze tidali ndi jane um, n- uh, nazombe yes pamakina ine ndi ndevu zamwayi nkhwenda vili